akuti ndi wachi 15 akupanga zimenezi ah, ku- kunyadira kuti bungwe lawo likuchita zinthu zosiyanasiyana mdziko muno kuthandiza pa chitukuko cha dziko lino madera osiyanasiyananso amene akukhudzidwa muno m'malawi programu yathu ya lero ya tikambe fa tikambe kwambiri nkhani ya makosana amenewa kuti ngofunikira bwanji kuno ku malawi mutu wa chaka chino umene akhonza ndi wowunikira kwambiri kuona kuti kodi angachite bwanji mu nyengo ino ya digital mukudziwa kuti dziko lapansi likupita ku nyengo ya digital kuchokera ku analog mapepala ndi zina zotero kupita ku digital kodi iwowo amene amagwira ntchito za procurement ndi supply kapena zoperekera katundu kodi akutha bwanji ku kupita ku mbali imeneyi uh, agility and adaptability zikumatheka bwanji akukwanitsa bwanji makosana amenewa komanso kodi tsogolo lipo lotani ku boma boma akuti 70% ya procurement mdziko muno imagwera ku boma kodi mmeneyamo mbomamo uh, nkhani za kusintha kudzera nyengo kapena kupita ku technology digital kodi akuziyendetsa bwanji komanso kumabungwe amene si aboma ngo sector academia akuthandizana bwanji ndi boma komanso mabungwe amene makampani amene ali a private kuthandiza kuti ntchito zimenezi zipite patsogolo cholinga chake malawi athandizike malawi apite patsogolo ndakamba kale dzina langa ndi emmanuel thuwala kuno mpulogalamu yathu imeneyi ya tikambe mpulogalamu yathu ya lero mwandilandira muno mu bwalo mu holo muno ndili ndi audience yanga amenewa ndi ma- a- akatswiri professionals in procurement and supply chain management ndi amene ndi nawo muno ah, mu holo amene tikambene nkhani ngati zimenezi koma kuno kutsogolo ndili ndi makosana awi atatu amene fa ticheze kwambiri kenaka iwowa atipatsire kwa anzathu ndili ndi apa ah, am- andiyandikirawa mr david ng'onamo iwowa ndi international procurement specialist uh, ku university of maryland ndakulandirani uh, mr uh, david ng'onamo komanso pakatipo ndili ndi uh, mr clement kanyama mkulu wa bungwe la nocma national oil company of malawi timatero kodi Eh, timatero uh, zikomo kwambiri zikomo kwambiri Eh, bambo emmanuel That's uh, our our chief executive officer for Nocma, Mr. Clement Kanyama. Komanso ndili ndi Mr. Gift mike gwaza iwowa ndi director of procurement ku bungwe lija lathu la uh, procurement and disposal of assets ku bungwe lathu la escom electricity supply Corpor- commission or corporation of malawi kodi munasinthiranji kukhala corporation kupita ku commission we, are- we are a corporation now

tukamba mutu wa chaka chino uh, makamaka zokambira zathuzi ndi evolution of supply chain risk management strategies and for emerging risks inu bungwe lanu la nocma ntchito yake ndi kubweretsa muno mafuta ndi zina zotero zakukhudzani bwanji mungapereke zitsanzo za mtundu wanji kuti kufunikira kotani kuti muyambe kuona tsogolo la malawi mu masomphenya a digital chabwino uh, ine choyambirira ndithokoze a president a bungwe limeneli la mips pa kuitana ine kuti ndikhale nawo pa msonkhano wawo wapamwamba woterewu yes msonkhano umenewu ukukamba zinthu zofunikira kwambiri mu chitukuko ndi kupita kutsogolo kwa dziko lino uh, iwowa mmene kuyambira mmene ayamba msonkhano wawo akhala akukambirana kuti kodi zimene tikoze bwino ndi za mtundu wanji Yeah. titha kubweretsa katundu mofulumiza woyenera pa mtengo wotsika ndipo kodi digital ithandiza bwanji kutero ndiye i think ndaliva bwinobwino funso lanu ine ndiyambe motere uh, if you look at uh, supply chain in connection with uh, fuel supply Yes.
um, as a country

kuyambira 1964 mpaka 1994 uh, tinganene kuti ndondomeko yobweretsa mafutawa inali fairly simple chifukwa one globally zinthu sizinali as complex as they are it was a bit straightforward it was a traditional supply our focus tikhale ndi masupplier awiri atatu basi okay. tipange focus ma contracts kenaka tizibweretsa mafuta now there has been a change uh, globally uh, one uh, you have globalization where w- whatever is happening in another part of the world you quickly get affected

Uh, nkhani ya information technology ndi imene ikupangitsa kuti tithe kukhala ndi mitengo yotsika kapena mitengo yokwererapo chifukwa at the touch of a button tikumatha kuzindikira kuti kodi mitengo ikuyenda bwanji ndiye ndikutsimikizeni kuti as a result of uh, digitalization imene ili panopayi malawi has already decided to take advantage of it what we've done now is actually to learn We've gone to the refiners, the refineries, the companies that are responsible for refining the product. So we have said it's nice to deal with uh, the traders. The traders are pachichewa timati madobadoba mm. very nice ndi anthu abwino kwambiri koma taganiza kuti ayi koma ife tipite kumene kuchokera mafutako chifukwa ndi kumene mitengo ya mafuta ikukozedwa so ifeyo we are right in the center of digitalization okay uh, ndikamba ma benefits Yeah, kutsogolo kuno. yeah, muti- muti- mutiuzabe azungu kwambiri mr clement kanyama ndifuna ndipite kwa inu mr uh, gift gwaza uh, makamaka ndimafuna mutandithandizanso kumvetsa pa nkhani ya ya in public ndinu nonse ndi a boma musemuli kumene kuno boma liku- likulandira bwanji maka ndi organization yanu ya escom ikulandira bwanji kuchoka kumapepala ndi zina zotero komanso kuti procurement manager ayo adzifira kuti ndine- ndine ofunikira chifukwa ina kudandaula kuti mukangopanga za digitalization izi tsono kuti ine ndimakumana ndi- anthu adzindiona wofunikira bwanji pamudzi pano chifukwa choti mudzingopanga mashina adzingopanga makina nkulowetsa nku- bidi ndikupanga nkupanga zanu zija ndikupeza wowina mukuyilandira bwanji nkhani yopita ku digital kumbomamo komanso kwambiri kwanu ku escom
Uh, zikomo kwambiri emmanuel um, for such a question

issues of transparency, accountability through systems. So one, it makes us enforce um, compliance komanso kuti tizitha kuonekera kwa the public Yeah. easily on how we are doing our procurement kusiyana nkuti muzipanga mu ofesi ya mapepala okhaokha mutha kuona mbuyomu escom yakhala ndi mbiri zosakhala bwino za procurement mostly because anali ma procurement amayenda mwa mapepala zikhaladi bwanji zimakhala bwanji ndi wowonzeka mas- ma- nkhani nkhani monga ndanena awa ali bwana anga ndikuti ngati ak- pakuyenda pepala ndikapititsa kwawa kusayina yeah it's not very easy to have it somewhere stored for ease of retrieval and follow up. Pamene when it's digitized or automated,

to ensure kuti no we are able to give information to the public as to how we are doing our procurements. Let me pause there for now. Thank you. thank you so much ndipite kwa inu uh, mr, uh, mr david ngonamo nkhani ya kusintha kwa nyengo yeah inu ndinu ku private mm, academia uku uh, nkhani ya kusintha kwa nyengo ikuthandiza bwanji kapena kuti ikuthandiza bwanji kuti tiyambe tsopano kumaganiza zinthu mosiyana ndimene timaganizira 19 gwemberere 1964 ndi pano zikomo kwambiri emmanuel komanso mukaona mukapanga audit m'bomamo abomawa ayivomera nkhani imeneyi kapena kuti palibe zinthu zina zimene mwaonapo zoti zofunika kupaunikiranso Uh, zikomo kwambiri emmanuel um, I think nthawi zinthu zikusintha ndi nthawi monga mmene Right. ikuyendera Ah, poyambirira penipeni mzaka za 2000 kufika mwina 2010 takhala tikumayendabe moti tipange zinthu za digital with technology improvements and all that ndiye ngati boma pena kumalawi kuno tikumachedwa um, pamene anzathu a private sector akumakhala ngati aliko patsogolo kwambiri popanga zinthu okay.
chifukwa chonena kuti anazindikira kunena kuti zinthu zimene zikuchitika za digital zimachitika za fast Ya, mwansangansanga komanso zimakhala zija zoti zo munthu akhoza kuzilondoloza monga mmene amanenera agwaza muja kuti wo uyi chanapanga ndi wakuti chanapanga ndi wakuti mukhoza kuona kuti nthawi imene ija ndiyoti boma lidadzakhazikitsa ndondomeko ngati ya ifmis ija nkumati zinthu zimwinazi zizikhala zoonekera pano tikunena pano uh, bungwe la ppda nawonso likuika ndondomeko zachonchozo kuyambira mu chaka cha 2013 kumabwera kutsogolo kuno mpaka 2020 so ma systems amenewa ndi amene atapangitse kuti mwina zinthu zidziyenda mwamsanga mwakamba nkhani ya agriculture kale mmene timakula ife kachitidwe ka zinthu kamakhala kaja timati brick and mortar zongochita za makolo zachikalekale pakali pano there's uh, tikuti chani uh, smart agriculture or climate smart agriculture zachonchozo zonena kuti zinthu zimene tikugulano masiku ano tikulimbikitsa kwambiri kuti uh, zizikhala za ngati mbewu zopirira because nyengo ikusintha so zinthu zimenezozo zili ndi supply chain yake imene ikuyenera idzichitika ngati kabweretsedwe ka zinthu ngati zimenezo ku malawi kuno so pali kusintha kwa nyengo kumene kukuchita affect zinthu mmene zikuyenera zizikhalira mdziko and malawi is not spared malawi is being affected by all sorts of things previously ku malawi kuno sitinkadziwa za achina cyclone gombe achina cyclone chanja zonse zija it's because of climate change

uh, and many things are happening now ndipita ku audience kwanga mufuna ngati muli ndi mafunso kamena ndi ndemanga kwa akulu amenewa mu- mu- mu- ndi- muzikhonze ah, ndi- ngoyambitsa ndingopanga moderate ah, zokambirana zimenezo ma ndifuna ndipite kwa inu mr kanyama nkhani ya ndale politics ndi izizi zo- zimenezo ndikunena abambo emmanuel kuti anthu amene amapereka utsogoleri mu ndale pa chizungu timati political direction zofuna zawo ndi zofuna za dziko ndi zofanana
chabwino ayankha munthu wamkulu ndipite kumeneko O- Mr. Gwa- Mr. gwaza ndisanapite ku audience kwanga ndifuna ndipereke mpata ku audience ah, kuti athirepo ndemanga nkhani zimenezi mukuti bwanji inuyonso anzathu aku escom Um,
ndikhulupirira anzanga akhala ukuwa andivomereza uh, ubwino wathu wa procurement we have already laid down procedures and um, there is an issue which has also been discussed here uh, to do with um, procurement governance

mukuona kuti mutazipanga analyze pang'ono zi- ti- ti- tikhoza kupindula bwanji isapite ku negative tikhoza kupindula bwanji Chiwiri. dzina dr frederick mangoya banda yes so zikomo kwambiri manuel za digital zabwino kwambiri zabwino kwambiri because it saves on cost S- we are able to minimize costs munjira yanji ndiye kuti sipafunika kugula mapepala eh, maprinta safunika Ah, tsono mu- an- eh, o- amene amakampani amaprinta wa mu- muwathandiza
no i- uh, koma anthu amaprinta wa muwathandiza mukamati simugula maprinta mufuna kuti asiye ntchito no Yeah. they've got other, other ways

go digital chabwino yes my panel i want you to keep comments zimene zikubwera ukozi kenaka ndifuna kuti muziyankhe kumapeto kuno ndifuna ndipereke mpata kwa amene mukutitsatira pano ndisakapita ku audience wanga ku panel kwanga muli ndi funso kapena ndemanga iliyonse yopita to my panel ine zina langa ndi stanley chingayipe uh, funso langa lipita kwa Mr. Kanyama, CEO wa Nocma. Uh, ndima, what I wanted to find out from you ndi zokuti ndi digital yomwe dziko la Malawi linapanga adopt. Tikuziwa bwino kunena kuti ma organizations ambiri njira zawo zogwirira ntchito amagwiritsa ntchito digital kuchoka ku traditional way kumayuza mapepala now uh, tikumamvesedwa kunena kuna kuti uh, fuel prices malawi muno mtengo wa fuel ndi mayiko omwe atizungulira tikumamva mphekesera kunena kuti fuel malawi muno sikuti ndiodula kufanizira ndi mayiko ngati zambia ena kumanena choncho so timafuna tifunse kunena kuti kodi inu ndi digital imene imachitika ku nocma kuonesesa kuti fuel afike mmalawi muno ndizonadi kunena kuna kuti ndi price ya fuel mmalawi muno akumakhala kuti ali fair kufanizira ndi price wa ma neighboring countries chifukwa tikuziwa kunena kuti mtengo wa fuel ukakwera ndiye kuti zinthunso zimakwera mu dziko chifukwa choti anthu mayendedwe awo ma transport amakwera komanso kumbali ya production ya katundu amakwera kodi inu mungafotokoze bwanji ku nkhani imeneyi mwina ndiyimire pamenepo okay so uh, mutenge notes zimenezo pali ena a funso lina lililonse kapena ndemanga yes pamenepo yeah, ndibwera okay ndibwerabe kwa inu ndingothana ndi mbali iyo yes Uh, my name is Andy Koloko. I just have a comment uh, on what was said because pamanenedwa ngati kuti mwina anzathu a, a, a photocopying awa mwina business ikhoza kuvuta Yes. what i wanted to say kuti there are a lot of things which can also happen we are looking at ma systems oti azisunga data because the data has to be uh, saved and stored securely sometimes remotely kuti ipindule anthu ake ndatiwo masava ake ndomwewo on top of that pakufunika ma systems oti anthu uh, electronic signatures things like those kuti anthu asainire electronically people sign using systems ma systems ma supplier ake ndi atiwo ndi omwewo so zochitika ndi zambiri even with the, the gadgets to use and the systems to, to capture data to process data ndi zinthu zoti apereke ndi omwewa so we are all benefiting the suppliers are benefiting we as pro, uh, procurement professionals

uh, to transformation into digital ndi at some point mbuyomu maybe zinthu zimayenda mwina molakwika or bwinobwino sindikuziwa zoti from a practical perspective what procedures or monitoring tools or controls zimene zikumachitika to ensure kuti no because when we are migrating or digitizing tikutenga zimene tinali nazo mbuyo kuti no zimene tikuchosa ukuko and migrating is of high quality because it is garbage in garbage out Yeah. komano kuti no why are we, how are we ensuring kuti no zimene no tikuzipanga when we, as we are migrating tikupita ndi zinthu zimene zili za quality that's number one uh, number two uh, just kungounikira kungotengera ndi mmene presentation inali ya ambuyo aja to do with digital transformation mr exile njoka uh, sindikuziwa kuti what initiatives is the boma or uh, of course ine I'm, I'm from the ngo sector komano sindiziwa m'bomamo zimene zikumachitika in terms of capacity

uh, new yeah. developing yeah. issues. No, Thank great, you. Great, great questions. Uh, I hope APP day um, alipompa no guy body kumutithandizira kukamfosena wa police wa komesa kuti ku break uh, ndifuna ndipite uku uh, pali mafunso wena amene uh, alipo mukuti bwanji. Ah, thank you very much Emmanuel. Yeah. My name is Hastings Kapesa.

kuti atiyankhe pamodzi pano programu yapadera imene tikuyankhulana ndi ma professionals uh, mu mbali imeneyi ya procurement and supply chain management mdziko muno ndipo tukamba nkhani zimenezi kuti kodi uh, kupita ku njira zamakono zochitira kanthu kodi zingathandize bwanji pa chitukuko cha dziko lino mayi dzina lija komanso ukomchokera Okay, uh, dzina langa ndine Ivone Kapanteko ndochokera ku Ives Pro Consult. Funso langa likupita kwa Mr. Gift Gwaza. Mwakambapo za automation imene mwayambapo kuchita ku Escom. Ndimafuna kungodziwapo kunenana kuti currently ma changes ena amene akumachitika mu procurement system ndi nkhani imene inakambidwa takhala tikuyikamba nkhani ya ma price escalations kodi ma automations amene mukupanga so far ku escom are you able to conduct the spend analysis tools imene ikutha kukuunikirani kuti muzitha kupanga ma decisions kuti mwina supplier market yathu ikuyenda bwanji ngati tinagula photocopying paper uh, last month this month photocopying paper uja wafika pa 30000 within the same week photocopying paper uja wafika mwina pa 45000 per ream inuyo ngati a escom mukuyuza tool yanji imene ikukuthandizirani or you have a specific system imene ikuthandizirani kupanga spend analysis tool yoteroyo zikomo kwambiri ndathokoza zikomo kwambiri ma- mayi Ah, ndifuna tipumulire kaye ah, program imeneyi ya tikambe kapena kuti speak out ah, kuno ku mbc ndipo ah, tili pano kukambirana nkhani ngati zimenezi zofunikira kwambiri kuti zikambirana nkhani zofunika ngati zimenezi basi posachedwa apa ah, kuno ku mbc program yathu ya tikambe

tikutero kuno ku mbc muno programu yathu mkatikati mwa programu yathu yatikambe kapena kuti speak out uh, ndipo lero ndili ndi makosana amenewa komanso akuluakulu amene ali muno achakulungwa pa nkhani ya procurement and supply chain management muno mdziko Ah, ndili ndi mr uh, david Uh, ng'onamo uh, komanso Mr. Clement Kanyama mkulu wa bungwe la Nokima bungwe lathu komanso ndili ndi uh, Mr. Gift Gwaza iwowa ndi mkulu wa zogulagula komanso zoperekeraperekera ku bungwe la Escom koma zogulitsa zogulitsanso yes disposal ku disposal ikhoza kukhala kugulitsa kapena kutaya because ukamati dispose kumudzi kwathu amati anthu tokachitayi ndi chimenecho koma koma ndiye za mboma amatu simumapanga dispose eh, everything that you chimakhala msonkho wathu so mmatanthauza anji mukamati dispose ndifuna ndifunse inuyo a- ajena amoze i mean i gift gwaza chifukwa ndinu ma specialist wa procurement zimenezi mukamati dispose pachizungu kuti dispose icho kumudzi kwathu kuntcheu kasinje ndikuti ukataya zimenezo zopanda ntchito but in procurement i hear it's different wording altogether
Well, it's more or less the same kutaya komano in this case timataya with an intention of to get the little value remaining from that asset ah okay yes good chabwino tathokoza kwambiri ah tikutero programu yathu imeneyi yatikambe kenaka ndipite panali funso lina apa ndisanabwere kwa inu ndifuna ndiyambire ndinu mr david ng'onamo mukonzeke koma panali funso lina apa baba mukuti bwanji funso komanso muchokera kuti Uh,
Ine ndi Dr. Frederick Bonyonga. Yes, Doc. Uh, I work in the local government, in the local councils, stationed at Blantyre District Council. Yes, sir. Uh, ndimangofuna ndionjezere pa funso limene anayankha comment pa, pa nkhani imene ananena ya

mm. kwa abomafe mm. komanso even kwa mapoliticians amene mukuwadandaula kuti mwina atha yes. kukhala ndi nkhani yes. because if there is an issue imene timalimbana limbana ndi issue ya accountability of the procurement process I so see. issue ya digitalization it's already adding on accountability and it's also bringing transparency in yeah. the process so ndekuti nkhani zokayikirana pa kagulidwe kapena pa ndondomeko zimene tagwiritsa ntchito Mumero pogula.
kukayikirana Zimene zozo- sikukayikirana koma kumakhala kuti amadziwa kuti chiolekeko chikhoza kuchitika nthawi iliyonse koma tsono kuti ndisunge ma footprints iwo amene sikukayikirana kuti ndiye simuchita bwino yani ndimaganiza choncho of course sikumakhala kukayikirana kuti situchita bwino right komano nkhani ndiyonena kuti kamakhalabe kuti mwina kobisika Alright. papepala kamakhala kochuluka Good. pamene this process of digital it's bringing everything bare wina aliyense ati click of a button atha kuona kuti zimene wapanga awawa kuti apeze supplier yu ndizizi Right. kapena zimene anapanga kuti agwiritse ntchito ndondomeko imene anagwiritsa ntchito ndizizi so it's, it's clearing a lot of a lot of dark cloud that is hanging in the procurement process uh, number two ananenanso nkhani yonena kuti uh, kodi uh, zinthu zimene za kapena ndinene kuti uh, kapena as a government are we ready in terms of uh, capacity Yeah. uh, honestly as, as a person who works in the government nkhani ya capacity timada timadandaula nthawi zambiri fa nthawi zambiri timaona kuti imakhala yobisa kapena yozimbaitsa pofuna kuti ku government ko mwina tisapange zinthu zina zazikulu in terms of the procurement but i want to assure you kuti capacity ilipo we are very ready even anzathu aku PPDA the samples that they've done i think sanali ndi mavuto ambiri pokhudzana ndi nkhani imeneyi because the capacity see it's not it's not, not only going about education when you talk of in terms of education if that capacity is in terms of education most of the procurement practitioners now

Komano mwina application of the issues, that's what we are. No, and that is not only in government, but the whole procurement cycle. Mwina application, positioning, and other things. If we get rid of that and do right, then I think these things will not be a problem as we are complaining. No, Thank you.
ndatokoza doc, uh, ndatokoza Dr. Uh, Bonyonga ya ifa cha comment yanu. Mama Mbendera apa kundi mbenjera kundi akundiyimikira dzanja. Mwa- mwafuna mwa- mufuna muike comment ah, chabwino ah, ndipite kwawo kenaka ndibwere kwa mr david ng'onamo mukuti bwanji mama Thank you very much. Just a quick comment. Um, being ready it requires a lot of things. It's not just the human okay. aspect, it's uh, things like infrastructure, because the digital requires investment. So I think when we're looking at uh, okay. being ready, we should do, uh, expand our view and also consider the investment that's required. That's my comment. Oh, Thank you. Ndathokoza mama.
Ndathokoza kwambiri. Ah, ndipite uh, ku mapane wanga ndipitaso nthawi na audience kwanga. Ndiyambe ndinu Mr. David Ngonamo afunsa zangapo anthuwa. Ndimafuna mutandithandizirako nkhani imeneyi from academia and from NGO side of the story. Uh, Zikomo kwambiri.
I think the panel has uh, expressed quite uh, a number of issues. Um, choyambirira ndifotokozere kuti amalawi adziwe kunena kuti nkhani ya digital its leaving a trace monga mmene munafunsira emmanuel ndi chimene anthu akufuna kunjako kuti zizidziwika kuti adachita ichi ndani so tikamakamba nkhani ya digital tikukamba za kubweretsa tikuti accountability umwinimwini wa chinthu adapanga ndani tikubweretsa nkhani ya transparency zinthu zizikhala zooneka kumaso kwa anthu Ah, ngati anzathu aku public sector akugwiritsa ntchito misonkho yathu ya amalawi tiyenera tizidziwa. Ngati titakhala ndi ufulu wokaona kuti zidachi- zidayenda bwanji zinachitika motani chachitatu ikubweretsa nkhani ya traceability osati kuti "Ah, apa poti ah, ah, padadutsa ah, ah, athuwala adafufuta mapazi sitingawapezenso ayi because nkhani ya digital imasiya traceability ya zinthu yoti izi adapanga ndi wakuti ndi wakuti ndipo mutati muonetsetse nkunena kuti nkhani even ya kasungidwe ka

akupapita mmakwalala makatenga katundu amene. ndizoona kuti chilichonse chikamabwera chimakhala ndi ubwino ndi kuyipa kwake koma tinene zoona pano kuti ubwino wa digitization ndi wochuluka kusiyana ndi kuyipa kwa ngati mahackers mukunenawo chifukwa mahackers-wo ndi anthu ndithu ndipo anthu enanso akumalowera mkalasi nkumadziwa zoti kodi hacker amaganiza bwanji ndipo tingathane naye bwanji chimenecho ndi chimene chakhazikika anakambapo nkhani ina yonena kuti o technology uh, ikhoza kubweretsa kuti mwina anthu a- aope kuti mwina ntchito zitha tiyeni tinene zoona uh, m'mbuyomu nthawi imene kunkabwera ma atm machine m'mabanki anthu tinkaona ngati ma bank teller basi ntchito zatha koma amalawi ndi mboni pakali pano onena kuti ma bank teller akanalipo even anthu amene akugwira ntchito za procurement adzakhalapobe kupita chitsogolo anakambapo nkhani ya capacity and capability of staff even mboma private sector academia Malawi is one of those rich countries uh, in terms of the population which is very youthful. Okay.
Uh, data ilipo yambiri yonena kuti ku Malawi kuno achinyamata ambiri akupanga zimenezi za technology ndipo pano ndi akatswiri amene amadziwa bwino ntchito za technology tili ndi anthu amene amakagwira ntchito ku, ku makampani ngati ku ma world bank kuja uh, ku ma university even i- i- I- ife mukunena kuti amagwira ntchito ku university of maryland ndi aku america so tili ndi ukadaulo ku malawi konkuno umene anthu ali munowa awa ali ndi ukatswiri wodziwa ntchito zimenezizi za digitization Ah, nkhani ya kukamba za spend analysis ndi zina zotero ndasiyira anzangawa kuti mwina ayankheko zimenezi ndikhulupirira ndachita mbali yanga zikomo chabwino uh, mr clement kanyama munali mafunso angapo amene anakuponyerani mwina m- mwachitsanzo mwa chidule
Okay, uh, zikomo kwambiri i think funso limene linabwera linali lokhudzana ndi kuti kuti kapena sitikutha kugwiritsa bwino ntchito ma system athuwa kuti mitengo yathu ikhale mitengo yofunikira kuti tizifikitsa ku ma customers uh, ofunsawa uh, bambo stanley ananena kuti akumva kuti mafuta kuno kwathu kuno ku Malawi ali pa mtengo wosiyana ndi mitengo ya maiko ena i think tinene motere mitengo tikaona bwinobwino uh, tiyambire pa supply chain ya ya mene amakhalira mafuta choyambirira mafuta amachokera pansi yes. amachita kukhala extracted tikapanga extract mafuta aja amakhala refined ndiye timabwera ndi logistics kuli hard logistics ndi ma soft logistics kumeneko tili ndi ma traders amene timati madobadoba ife ta- tazungulira amenewa tanena kuti yayi ife tizichoka kuno tizikatenga mafuta kwa amene akupanga mafutawa mafuta akabwera kuno ku malawi kuno amapita kwa anthu amene ali mu value chain imeneyi amene anamanga madepo kuti athe kufu- kusunga mafuta amenewa ndiye iwowa akatero amatenga mafuta awa kufika nawonso kwa anthu a bizinesi amene anamanga ma filling station tsopano ndondomeko yonseyi ili ndi allocation yake tikamaliza allocation imeneyi kumabweranso ma allocations amene amapita ku mabungwe ogwira ntchito za mafuta osiyanasiyana kuli mabungwe a Malawi Bureau of Standards kuli bungwe la mera kuli ndinganene kuti mabungwe osiyanasiyana okonza misewu chabwino onsewa ali ndi gawo lawo pa mtengo wa mafuta tikatero ndiye amene amapanga bizinesi imeneyi ya mafuta alinso ndi gawo lawo ndiye tikanena kuti mtengo watsika ah, ah, ndikuti pamenepo sitikuona bwinobwino iyayi chifukwa mtengo sungatsike iyayi mtengo umene timagulitsira mafuta m'malawi muno umapangitsa kuti titenge ndalama zokwanira pa pampu Ndalama zimenezi tizigawe kwa anthu onsewa amene ali ndi gawo pa zochita zawo ndiye to do all this you definitely need digital technologies and at the moment we are able to monitor what is actually happening and we are quite confident kuti ti- tipitirize mmene tikuchitiramu kuti mitengo yathu ya mafuta ikhale more competitive chimene chachitika kwambiri ku malawi kuno Kusiyananso ndi maiko amene tayandikana nawo, ifeyo panopa tikugula mafuta pa mtengo wotsika kwambiri kusiyana ndi mtengo umene anzathu a maiko ena akugula chifukwa ife tikupita kumakagula ku refinery. Tapanga ubale ndi ma refinery. I think ndiyambe nda- ndathokoza kwambiri uh, mr kanyama for clarifications zimene mwatipatsa ndiyesa mwakhudza mfundo zonse zimene zili pano mr gwaza mulinzo zoti muyankhule ndiyesa pamenepo muti bwanji Uh, zikomo kwambiri uh, ndisanayankhe mafunso amene abwera kwa ine ndimafuna ndingonjezerako pa zimene anakamba uh, david kuti nkhani ya capacity

ma suppliers chifukwa mwina digital tingokamba okhaokhawa mwina amene akhoza kukhala ndi access kamene akhoza kukhala nkofikira laptop ndi zina zotero kawananga amene mwina wake ali ndi boti lake timakambirana ndi anthu anzangawa tsiku lina ali kaboti kake ali ndi zinthu toti sangati sakudziwanso kuti kudziko kuno kuli za digital ict simukuopa kuti muzingo dira ndi anthu okhaokhawa amene ali ndi interface yoti atha kupita pa kompyuta ma sme timatero eti ma small small s- awawa ang'onoang'o medium ndi ena ang'onoang'onowa komanso ena amayi a world bank amakamba kuti focus yawo kwambiri iwo afuna amayiwa amene amachita mabizinezi zing'onozing'ono nawonso atukuke mukutani ngati inu akatswiri a procurement ma professionals a procurement kuti musangoona okhaokhawa akuluakulu ali munowa muonenso amayi komanso muonenso ma business ang'onoang'ono ma sme amene ali m'midzi mwathumu ndifuna muyankhe imeneyo chair kenaka ndimalize ndi panel yanga kutsogolo kuno mukuti bwanji Uh, zikomo kwambiri Emmanuel ndiye ndiyankha mumbali ya ku public sector kuti pali ma deliberate measures amene a- anayikidwa uh, monga timati SME order uh, imene imapanga encourage kuti makampani ogula katundu azipereka mwapaderadera uh, mbali imodzi ya maprocurement awo okay. kwa makampani ang'onoang'ono okay. uh, komanso amene ali um, women led komanso ndi ma youth so ilipo imeneyo ndithu ndi ndondomeko imatchedwa kuti msme order so anzathu amene ali public akudziwa bwino kuti pa mbali imodzi yogula katundu akuyenera kuperekako gawo lina kwa makampani ang'ono.
pamene a private nde yafa yafa eti kulibenso zoti muyang'anirenso kuti ang'onoang'ono eti a private musandiyang'ane mondiweruza a private mulipo muno Eh, ndu- mu- nde muti bwanji Ah, ndimafuna mwapa ndife ndimveko perspective ya private mafunso mene ndafusali ino ngasinu ndini profit oriented Yes, I think it, it goes by the leadership of the organization. For the company that I work Kuyamba dzina with, lija ndani ndikuwa Aubrey Katungu, I work for Prescan. Yeah, in our organization, for instance, and I believe most of the organization, my organization in Chikwawa, we categorized and we have uh,

we actually promote local suppliers, specifically where we, we see no capacity in the, in, in the country, that's where we can go outside the country. Ah, good. Thank you. Takuthokozani kwambiri. Ah, ndi zokambirana za 2 hours ina. Koma ndimati timalize pamenepa. Koma ndisadapite kumeneko. Ndikufuna ndi ma- ndikhale ndi maganizo omaliza kuchokera kwa inu akuluakulu anga ndiyambire ndi inu Mr. Gwaza kenaka ndidzamalizira ndi ah, our com- ah, specialist ah, Mr. Ngunamo. Ndiyambire ndi inu Mr. Gwaza. Mukuti bwanji? Mungaitseke bwanji nkhani yathu ya lero?
Uh, zikomo kwambiri Emmanuel. Um, ine mawu anga motseka ndifuna kunena kuti palibe solution which is a one cup fits all. Ndipo nkoyenera ife ngati a procurement and supply chain professionals tithe kupanga assess situation yathu as a company or as an institution. Koma kuti ayi pali solution iyo ndekuti ndingoitenga ndibweretse ku Escom igwira si zimene zikhala choncho. Right. And chachikulu ndanena kuti by meeting around like this mumatha kukambirana and share ideas and you can be guided kuti mmene mwatiuzira vuto lanu la Escom mwina mutayesa njira iyi osatenga njira iyo ndimalize choncho. Ndathokoza kwambiri uh, Mr. Clement Kanyama mkulu wa bungwe la Nocma mukuti bwanji mawu otsiriza osati kuti paja wina kale anafunsa kuti mawu otsiriza ng- ngati akufuna kuti ndimwalire koma ndikukamba mpulogalamu ino yoti mawu anu otsiriza ngati ine uh, choyambirira ndinene kuti uh, it is very important kuti uh, inu amene muli msonkhano uno eni ake ma professionals a supply chain pafunika kuti mu- muzipereka leadership m'ma organization amene mugwira ntchito pa nkhani ya transformation of the processes and adoption of digital technologies mbali imene ikufunikira kwambiri ndi mumamva mumamva inuyo masikuwo mumamva fankhani imakhala imeneyo teti anthuwa anthu akuwuzani bwana iyayi tipanga chonchi chonchi mumamuopseza mphanga ndi foni yochokera kwa akuluakulu yes do these things mumamva ndipo ndikutsimikizireni kuti ine ndi anzanga tikumamva ndipo ndipo tikumamva kwambiri chachikulu kwambiri i think the entire logistical process ya supply chain uh, yonse tipititse ku digitalization izizi zipangitsa kuti choyambirira tibweretse more efficiency zipangitsanso kuti mitengo imene katundu akuguliridwa itsike Chabwino. ine ndisire pamene padala ndathokoza kwambiri uh, mr kanyama nawaze ndinu mr munamo mukuti bwanji mungaitseke bwanji Ah, zikomo kwambiri emmanuel ineyo kutseka kwanga nditseke motere kuti pali zinthu tinene kuti ma f4 ndi p mmodzi amene ndikufuna kuti pakutha pa programu iyi amalawi komanso boma adziwe f woyamba ndi wa fertilizer f wachiwiri ndi wa food f wachitatu ndi wa fuel ndipo f wa number 4 ndi wa forex ndipo P amene tikunena ndi wa pharmaceuticals ndikufuna ndiwauze amalawi ndipo tiwauze utsogoleri even wa dziko lino its good kuti akanyamawa akundimvera chifukwa fuel alipompa Yes. ndipo tinene kuti anthu mukuwaona munowa ndi anthu anzeru zawo ndi anthu ozindikira koma mmene mmene unafunsira akanyama muja kuti koma amamva anthu ali munowa ambiriwa maudindo awo kuzintchito ndi ang'onoang'ono kwambiri Moti atanena kuti awawa anthu ali munowa nawonso ali pa ma positions ngati director level ndikumakumana ndi akanyamawa mu boardroom ndikumakambirana nkhani izizi, dziko la Malawi ili tikunena pano mwina bwezi litasintha. Ndikuyankhula izi takamba munomo kunena kuti anthu ali munowa ali ndi capacity yosintha zinthu. Ali ndi kuthekera kosintha zinthu, ndi ophunzira ndipo akudziwa mmene global supply chain ikuyendera. Takamba za ma risks, takamba za kusintha kwa zinthu, digitization, all that. Anthu ali munowa akhoza kusintha zinthu. Pali zina zimene zikumachitika zonena kuti anthu ali muno amakanika kuti anena bwanji chifukwa mwina alibe even space yoti akhoza kukafikira akuluakulu ma organizations kuti awauze. nditseke pamenepo kunena kuti nkhani ya chakudya ya fertilizer ikufunikira anthu ali muno atakhala ndi maudindo onena kuti ali ndi influence chifukwa cha zimene zikumachitika kwambiri kunjako nditseke pamenepo nkunena kuti nkhani yogula mankhwala nkhani ya forex kumalawi kunoko ikufunika anthu a supply chain management kuti azilongosole koma akuyenera kufika pa tebulo yofanana ndi wina aliyense yeah. zikomo yeah. ndathokoza kwambiri mmenemo tayitsirizira programu yathu ya lero ya tikambe ndinali ndi akatswiri pa nkhani ya procurement ndi supply uh, mdziko muno uh, anali ndi zokambirana zawo ndipo analinso ndi akadaulo kuno kutsogolo amene amakambanso mfundo zawo zosiyanasiyana uh, pa mfundo imene imakambirana muno programu yathu yatikambe dzina langa ndi manyo twala ndikuyamikeni nonse amene mwakhala mukutitsatira pa wailesi ya mbc komanso mukhalenso pa wailesi yomvera ya radio 1 mpaka tsiku lina mwakoma nonse yes goodbye